assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndikhulupira kuti tonse tili bwino pamodzi pano ndimafuna titagawanako ma issues okwanira 4 concerning sujud sujud yomwe imachitika pa swala komwe ndi kugwetsa mphumi pansi pali ma issues ena amene ali associated ndi nkhani imeneyo ndiye ndimafuna kuti titakumbutsana kwa amene tikudziwa komanso kwa amene tisakudziwa titaphunzitsanapo choyamba pa nkhani ya sujud ndi mafikidwe apamalo pamene paja pamene tili pa swala pamene tikupita kukagwetsa mphumi pansi pa swala Kuli ena amayamba kufika ndi manja pamene akupita pa sujudu, amakaika kaye manja pansi paja kenako ndikumaika maondo. Ndiye kuli ena amadzaika kaye maondowa kenako ndikumaika manja. Kodi pamenepa zomwe zili zolondola ndi ziti? Yankho la funso limeneli pabwera ma hadith amene afotokoza zokhudzana ndi swala ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mmene amachitira pa zinthu ziwiri zimenezi koma kuti mahadith akewo amene afotokoza zimeneziwo kuwalowa deep mkatikati maulama a hadith afotokoza kuti mahadith amenewa ali ndi zolakwika zawo that is in terms of authenticity ndi mahadith amene ali ndi maproblems mu machain mwawo nde si mahadith aswahihi koma kuti pali mahadith amene afotokoza zokhudzananso ndi maswalidwe a masahaba ena pali masahaba ena oti amayamba kuyika manja ena amayamba kaye kuyika mawondo pa chifukwa chimenechi maulama ambiri amafotokoza kuti pamenepa idzakhala choice ya munthu amene akuswaliyo zomwe zamufewera kapena zimene akuziona kuti ndi zapafupi kwa iyeyo kuzitsatira kapena kuzikwaniritsa pa zinthu zimenezi atha kuyamba kuyika manja pamene akupita pa Sujood kapena atha kuyamba kuyika mawondo pamene akupita pa Sujood zonsezo ndi zololedwa ndithu nde adzasankha zomwe zili easy kwa iyeyo pa nthawi imeneyo. Mu funso lachiwiri kuti kodi ndi ziwalo ziti zimene ziyenereka kugunda nawo pansi, ndi ziwalo ziti zomwe ziyenereka kukhudza pansi pamene tili pa Sujood?

Mukawerama, mudzimalizitsa ndithu kuwerama bwinobwino mokhazikika kuti mpakana ziwalo zonse zikhale kuti zaongoka bwinobwino zili pa ruku. Wassujuda komanso sujud. Zinthu ziwiri zimenezi mudzipanga mokhazikika bwinobwino momalizika. Mudzipanga ruku, mudziwerama bwinobwino komanso kugwetsa mphumi zanu pansi bwinobwino pamene muli pa Swalah. Idha rakaatum, pamene mwawerama. wa sajadtum ndi pamene muli pa sujud. Zimenezi mudzizipanga ndithu mwabwinobwino osazipanga mopupuluma kuti kungowerama pang'ono kenako waweramuka kupita pa sujud nthawi yomweyo wachoka koma kuti zimenezi munthu azizipanga mozikwaniritsa bwinobwino. Tili pa nkhani yomweyi,

imeneyi idali nthawi yapambuyo pakumwalira kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo chisilamu chitayamba kufalikira m'madera ena akutali nde idali nthawi imeneyi yomwe anthu omwe alowa chisilamu pambuyo pakumwalira kwa mtumiki idali ntchito ya masahaba kuwaphunzitsa anthu amenewo nde tikuwuzidwa mmenemu nkhani yokhudzana ndi hudhaifa kuti

nde munthu amene atamaliza kuswali kwakeko hudhaifa adalankhula kwa iyeyo kuti ma swalaita ndithudi iwe maswalidwe amenewa sudaswali iyayi wachita apayi si swala qala nde akupitiriza kufotokoza abi waili kuti ahsibuhu qala ndikuganiza kuti adawonjezera pa mawu amenewo pomuwuza kuti sudaswali adawonjezera mawu akuti

utati umwalire kaswalidwe kako komaswali kamene kaka iweyo ukadamwalira kapena kuti ukhala kuti wamwalira usali pa sunna ya mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam zomwe zikusonyeza kuti chidali chiphunzitso

ndi sunna pena imatha kutanthauza kuti chinthu chimene utha kuchipanga kapena osachipanga chinthu cha option koma ukachipanga upeza zabwino komanso sunna yomweyo imatha kungotanthauza kuti chinthu chimene amachichita mtumiki ngakhale kuti chinthu chitakhala kuti nchakompasali chokakamizika koma kuti chimatanthauza kuti ndi mchitidwe wa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndiye chimene tikuchipeza mu hadithi imeneyi tikuona chidwi cha masahaba pakuphunzitsa dini ya chisilamu atamuona munthu kuti sakuchita bwino anamudikira kuti amalize ndi nkumuphunzitsa kuti ukati umwalire chonchi umwalira usali pa chiphunzitso cha mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam pa nkhani yakachitidwe ka sujudi yeniyeniyo kuti kodi s- pasajidapo ndi ziwalo ziti zimene zikuyeneka kukhudza nawo pansi pamene tikupanga sujudi imamu annasaiyu wabweretsa hadithi kuchokera kwa taus taus ndi mmodzi mwa mastudent a ibn abbas sahaba wa mtumiki wathu muhammadin salllahu alaihi wasallam yemwe adapanga ripoti kuchokera kwa ibn abbas ibn abbas amene adamumva mtumiki salllahu alaihi wasallam akulankhula kuti umirtu ndalamulidwa ndalamulidwa ineyo mtumiki salllahu alaihi wasallam ndipo mtumiki akanena kuti ndalamulidwa tonse tikudziwa kumene mtumiki amatenga malamulo ndiye kuti malamulowo amawatenga kwa mulungu allahu subhanahu wataala ndi mtumiki akanena kuti ndalamulidwa zikutanthauza kuti walandira chilamulocho kwa allahu subhanahu wataala an asjuda kuti ndipange sujudu ala sabaati adhum kuti ndizipanga sujudu pa mafupa okwanira 7 kapena kuti pa ma organ okwanira 7 ndalamulidwa kuti ndipange sujudu ndi ziwalo zokwanira 7 ndi adayamba kuzitchula ziwalo 7 zimenezi adatchulapo aljabha chipumi wa ashara biyadihi alal anfi komanso adalozera ndi mkono wake kapena ndi dzanja lake adalozeranso mphuno ndiye kuti pamene ali pa sujudu chinthu chimodzi mwa ziwalo zimene zikuyeneka kukhudza pasi ndi chipumi komanso mphuno waliyadaini ndi manja awiri makamaka kuti zikhatho m'manja mwenemwenimo m'manja muwirimo kumanja ndi kumanzere mmene monse mukuyeneka kukhudza pasi pamene munthu ali pa sujudu ndikuti pamene ali pa sujudu munthu chipumi mphuno ndi zikhatho ziwiri zidzakhudza pasi warrukbataini ndi maondo awiri adzakhudzanso pansi ndekuti maondo awiri m'manjamu muwirinso muzikhatho ziwiri ndekuti manja ndi maondo ziwiri ziwiri zikupanga folo komanso chachi 5 ndekuti ndi chipumi chachi 6 ndekuti ndi mphuno ndekuti wa atrafi lqadamaini wa atrafi lqadamaini ndi nsonga za zala ziwiri zomwe zikupanga 7 sorry tinene kuti 1 ndi chipumi ndi mphuno zimenezi zimawerengedwa kuti ndi chinthu chimodzi chipumi ndi mphuno zimenezi zili gawo la mutu zinthu zimene zigunde pasi kenako zikhatho ziwiri ndiye kuti zikhatho ziwiri ndi chipumi chija komanso ndi mphuno ngati pamodzi zitatu komanso maondo awiri pamodzi ngati 5 that is 7 nsonga ziwiri that is nsonga za mapazi awiri ndiye kuti ziwalo zimenezo zokwanira 7 ndiye munthu tikanena kuti wapanga sujudu yokwanira ndiye kuti ziwalo zimenezo 7 izo zikuyeneka kukhudza pansi chipumi, mphuno, zikhatho ziwiri, maondo awiri komanso nsonga za zala za kumapazi awiri zigunde pansi. Chimodzi mwa ichocho chikakhala kuti sichinakhudze pansi, ndiye kuti sujud imeneyo siinakwanire. Ndiye kuti tikubwera ku chilamulo chija choti ngati umwalira ukuswali koteromo, ndiye kuti ukumwalira usali pa Sunnah ya Mtumiki wathu Muhammadin salla Allah alaih wasallam. ndiye sujudu yokwanira ziwalo 7 zimene zatchulidwazo zikuyeneka kukhudza pansi unless ngati uli ndi vuto lina lake la mthupi lokukanikitsa kuti upange moteromo pa nkhani ya makhalidwe a manja pamene tili pa sujudu hadith yathu kuchokera mu sahihi muslim kuchokera kwa albarra radiyallahu anhu yemwe adafotokoza kuti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mtumiki wa allahu mtendere ndi madalitso a mulungu zipite kwa iye adalankhula kuti idha sajadta ukapanga

zigongono zako kapena kuti ma elbows ako uziwanyamula ndiye pamene tili pa sujudu tikumva kuti ma elbows ayeneleka kunyamulidwa ma elbow asakhale pansi kapena kuti zigongono pamene dzanja lathulo timatha kulipinda pa wrist timatha kupinda mu chikhathomo timatha kupinda ndiye timabwera ku joint yachiwiri joint yachiwiriyo ndi pamenepo ndi pamene pali pa elbow ndi malo amenewowo sitikuyeneka kuwayika pansi yayi pamene tili pa sujudu tikuyeneka kunyamula malingana ndi hadithi imeneyi ndipo mukulankhula mu hadithi ina mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaletsa munthu kupanga sujud kukhala pa sujud mmene amakhalira galu galu akagona amagoneka mkono wake onsewo amaugoneka pansi nde mtumiki adaletsa mchitidwe umenewo kuti pamene munthu uli pa sujud ukuyeneka kunyamula elbow yako sikuyeneka kukhudza pansi koma ukuyeneka kuipanga lift kuinyamula pamene ma elbows sadayikidwe pansi ngati mmene tafotokozera mu hadith imeneyo ma elbows amenewo sakuyenekanso kukhudza nthiti zathu koma kuti akuyeneka kupangidwa separate kusiyanitsidwa ndi nthiti ndi thupi lathu akuyeneka kusiyanitsidwa ayikidwa mbali motayanitsa ndi thupi

mwakuti mpakana timatha kumuona ifeyo kunkhwapa kwake that is amapanga separate thupi ndi manjawa moti mpakana timatha kuona kunkhwapa kwake mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam nde akupitiriza kufotokoza narrator kuti mpakana timaona whiteness ya kunkhwapa kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam nde point imene tikuyitengapo mu hadithi imeneyi ndi yakuti

Amaika manja pansi pa ground chimodzimodzinso chipumi ndi mphuno komanso maondo ndi nsonga za zala zake ndipo maondo ma, ma elbows samagundanitsa ndi thupi komanso samaika pansi koma amasiyanitsa amatayanitsa ndipo zimenezi amapanga

pa nkhani ya mapazi kuti kodi mapaziwa kapena kuti zidendeni zikuyeneka kuti zikhale kuti zagundana kapena titayanitse pamenepa pabwera mahadith although kuti mahadith yosali directly related ndi nkhaniyo koma kuti maulama ena anatengamo point yonena kuti malingana ndi mahadith amenewo ndi zoyenera kuti mapazi kapena kuti zidendeni zikuyeneka kugundana pamene munthu ali pa sujudu aisha anafotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amamugwira zidendeni zake pamene anali pa swala usiku kuti amaona kuti mtumiki sakuoneka nde atapapasapapasa adagwira zidendeni zake za mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali pa sujudu nde maulama ena adaimva statement imeneyi kuti ndekuti zidendeni zimenezi zimakhala kuti zili limodzi although ena amapanga argue kuti yayi pamenepo anaf- amafotokoza choncho posafuna kubweretsa ma details kuti amagwira chidendeni china kenako nkudzagwira china koma kuti zomwe tikuzipeza pamenepa maulama ambiri amamvu mawu amene akunena kuti zidendeni zikuyeneka kukhudzana ndi munthu pamene uli pa sujudu ukuyeneka kugundanitsa zidendeni ziwiri koma ngati suna- sunapange choncho wapanga opposite salayo ili bwinobwino ndithu komanso pamenepa mfunso lina limene ena titha kumafunsa ndi nkhani yokhudzana ndi kaswalidwe ka azimayi kuti kodi pamenepa tumangolongosola mtumiki mmene amaswalira makamaka pa nkhani ya sujudu nanga mzimayi ayeneka kuswali bwanji yankho ndi lakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akamaphunzitsa kapena kuti akamaswalitsa samagawa kuti azimayi maswalidwe awo ndi awa azibambo awa koma kuti mtumiki akapanga demonstrate kaswalidwe amauza masahaba awo amuna ndi akazi kuti sallu kama raaitumuni usalli mudzipemphera ngati mmene mwandionera ine ndikupemphera ndi aliyense mzimayi komanso mzibambo akamva kuti mtumiki akafika pa sujudu amapanga sujudu chonchi akafika pa ruku amapanga ruku choncho ayeneka kutsatira zimenezo unless patabwera umboni wopang- wopanga demonstrate otherwise komanso pamakhala kukhala pakati pa masujudu awiri tikapanga sujudu ija Timadzachoka ndikukhala pang'ono ndikubwereranso pa sujud. Kodi pamene ndakhala nthawi imeneyi kuti ndipitenso pa sujud ina, kodi pamenepa nditha kunena dua yanji? Ma ulama ambiri amanena kuti pamenepo panenedwe kuti rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli kukwanira katatu ngati mmene tatchuliramo koma kuti umboni wake wa hadithiyo maulama ena amafotokoza kuti ndi umboni wofowoka ndi hadithi yofowoka pa chifukwa chimenechi ena amanena kuti ayi palibe duwa nde ndi choice ya munthu kuti utha kupanga duwa imene tatchulayi kapena osanena swalayo ndiyothekabe ndithu Kuchoka pamenepo ndiye kuti tikubwera ku funso lina kuti kodi pambuyo poti zimenezi zatchulidwa zonsezi zachitidwa, kodi pamenepa ndinganenepo duwa yanji? Ndiye duwa yomwe yabwera kuchokera m'mahadisi a mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi duwa ija kuti subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la duwa imeneyi idzanenedwa maulendo okwanira atatu ngati mmene tatchulirapomo kutchula kokwanira katatu kutchula koyamba modekha bwinobwino osati mopupuluma mmene tafotokozera muja kuti zichitochito za paswala munthu azizipanga moonetsa kuti akufuna kukhala paswalapo osati akuswali ndi cholinga choti azipita basi ndi adzatchula zimenezo mawu amenewo kokwanira katatu ngati akuswalitsidwa ndi imamu nde imamu wanena kuti anthu achoke pa, pa sujudu iye asanamalize ndiye kuti adzasiya pamene wanena akanena kawiri kanena kamodzi kenako imamu walamula adzachoka pamenepo basi koma ngati akuswali yekha ndiye kuti adzapanga zimenezo komanso ndi zololedwa kuwonjezera maduwa ena apart from mawu amene anenedwa as long as wanena mawu amenewa ndi zololedwa kuwonjezera kupempha zopemphapempha zina ndi nkhani imeneyo ikutitengera kufunso lina kuti ine arabic sindimatha kodi ndizololedwa pamalo amenewa pambuyo poti ndapanga duwa imeneyo ndizololedwa kuonjezerapo duwa inayo komano kukhala mchilankhulo changa kumupempha allahu subhanahu wataala zofuna zanga yankho ndirakuti kwa amene amatha arabiki ndikuti azaonjezera maduwa amene adawaloweza mu arabiki kwa munthu amene samatha arabiki adzaloledwa kupanga duwayo m'chilankhulo chake chimene amadziwa iyeyo chimene amatha adzaloledwa kuonjezera mu chilankhulo chakecho as long as wanena duwa imene imanenedwa pamenepoyo adzaonjezera ndi duwa ya mchilankhulo chake kwa lero titayimira pamenepa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh